igbo mụrụ nze mụọ ọzọ igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịakwa ka anyị si abịa maka na ndị igbo tụrụ inu si na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ anyị wa bụ ndị ụtọ ndụ media house bịara na ọfịs nna anyị ukwu taa agụba na agụ iro n'ala Igbo ma na ọ ndị ilo gụrụ mana ya dị iti nke ndị iro na ọ nke Chukwu gụere ka anyị na-ekwu ee eh, Chief Doctor Obinna Iyiegbu the ọkpata ozuọra one of ọba ọkpata ozuọra ndị Igbo anyị si ka anyị bịa ka anyị na ya nọrịa taa na mm, ụzụgụ na-akpọ n'ala Igbo na etu ndị Igbo sizi ebi ndụ nke ikpeazụ a ọ na-agba anya mmiri bụrụ ife ihe mwute na ndị nna anyị ha mechara ọgaranya ma ọkanga mana na ọ bụrọzi n'ụdị anyị wa si eme ya na anyị si ka anyị chọrọ ya bịa ka anyị marụnụ ndụmọdụ o nwere inye ndị Igbo taa ka unu nụrụkwa n'ọnụ ya mara ebe o kwenyere ka a marụ na ala Igbo ọ ya adị mma dịka o bidogo dịba mma already nna anyị ukwu anyị ekene gị anyị si ka anyị na gị nọrịa taa ka anyị marakene ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị Igbo gbasalụ ndị oyibo na-akpọ ya show off ndị igbo na-emezi currently the other ndị oyibo nke lingua franca sikwa na ọ noise making ma ihe social media ma etu e si ebugharị ego na social media ọ dịzie ka ọ na ka ọ na ebe anyị wa nọ ka nya bụ ihe ka anyị si ka anyị nụrụ ọnụ gị ka anyị mara ihe ị nwere ịgwa igbo niile zuru ezu maka igbo niile zuru ezu na-afụ gị taa na-anụ olu gị taa daalụ sa ndewo ekwemalaeze ekene m ndewo sa mm. igbo bụ igbo ekene m ụnụ ncha niile mm. nke onye chi ya zelu ọ ga-adịla anyị niile mma ọ ga-adịla anyị igbo mma ise ọ ga-adịla all of us mma ise arụ amagola anyị mma already na onye gụgide out of 12 gụọ 11 agbago first etu anyị si bido na na ife ọma ọ ga-endikwa n'ọma amen ise ị kpatara ozuọra eh, anụrụ m ife i kwu hmm. anụrụ m ife i kwu and eh, ụdị ajụjụ a abụrọ ajụjụ yes or no m ma-eme obere nkọwa ka a la ịghọtafie m mm-hmm, mm-hmm. maka ị makwa na anyị nwakwa ndị nọkwa na that showbiz mm-hmm. mana ọ bụrụ na ya mara ife anyị na-afụ mmaskịrị na ihe mere anyị nwa bụ ndị Igbo bụ na um, ị ma na otu anyị si akpata ego abụrọ otu ndị ọzọ si akpata ego mm-hmm. igbo as a race bụ ike keta orie ka anyị nọ na ya ike keta orie o nwerọ nke e debela anyị mm-hmm. anyị anọrọ na national cake ọ mbọ mbọ mbọ agbala agba akanya adọla adọ hmm. hard work alụlụ alụ hmm. ọ ife na-eme na ya afụ nwatakịrị amara ikwu mara ibe ọ banye night bus jebe Lagos jebe Kano jebe Abuja in 10 years abata o buru ike bata o zoọkwa nke mmadụ ọ napụrọ mmadụ nke ya na ọ bịa ọ mụba obodo mụba asụsụ obodo mụba omenala obodo baa n'ife a na-eme tụtụba na-edebe na-atụtụ hmm. na-alụ ọ na-ebu ọ na-amultiply Chukwu na-enyekwala anyị aka i nene ya ị fụ na ọtụtụ n'ime anyị kpatara ego ka anyị na-ebunite etasterọ the good things of life okwu ọbịam point so ihe ọbụla bụ ihe mmeri enwetara bụ mbọ agbara agba ka ọ bụ most times emekie ya fa na-alikekwanụ ka egosi ndị be anyị na emekiena ya na-emeki good money ka abụrụ mbụ yes ụfọdụ bụrụ ndị emegburu emegbu na be anyị maka ife dịkwa be anyị sikwara ike hmm. ọ bụrụ ụmụnna ọ bụrụ nwunye di ọ bụrụ ya nwanne nna ikwu na ibe onye apụkwa gbaba mbọ gbaba mbọ gbaba mbọ gbagido mbọ anwa one day ọ karịa hmm. o buru ike bata wee ka ọ kpọite nne ya ka o gosi ya na ọ nwa amụrụ amụ ka ọ mụrụ ọchị m na-ekwu
enwere section by sections of this thing yes. then i understand your question adịburọ etu a mbụ maka na i nekwuzi anya ama mgbe anyị bidoro this kind of lifestyle ọfụụ a na-enye anyị advice anyị nwa sị mba na anyị na-eme ya ka anyị bulite afa ndị Igbo maka na o nwere mgbe ndị be anyị ekwe ekpu okpu a m kpu n'isi ọ na-eme ifele fa ya-ekpu nke ndị Hausa maka ọ ndị na-achị mgbe anwa mana today emegidogo ife ọ bụla national pride ikpu ya mhm. ọ be anyị n'obodo oyibo ma ndị amarọ asụ Igbo chọzi ikpu ya so anyị na-epreserve the culture of Igbo land yes ọ mbọ ka ọ bụ mana ama na of particular concern bụ na a certain caliber of people ma ọ na lifestyle ka anọ ọ bụrụ um, entertainment ka anọ onye achọzi ịnọ n'iru akwụkwọ amanọ nke a na-aworry gị ịbazi onye fọdụ o bulu ego tii na-abụ fegbe onye ya ere ntụ anyị fegbegodo okirikiri atọgbu ya ịmalụgo adụmọdụ ka m na-enye ndụmọdụ ọ na-enye kakwado Joseph n'ịpụta kịta ikene mmadụ dị mmadụ m kịta adaa m n'airport n'Enugwu ma ọ na Asaba ma ọ na Anambra be anyị ifu nwanne ị na-eweta ka ikene ya enwe na-ebunye phone ka o mee foto asị kwegodo m n'aka pụtara agba ọsọ so show off ya na-ekwu okwu ife na-aworry gị na ya bụ na-aworrykwa a lot of us bụ na ọ bụrụkwa na anyị ka jide ọ bụrụ anyị ka jide ana afọ gara anyị n'anya so anyị need reset onwe anyị up hmm. for drugs anyị need reset onwe anyị up for persecution etikwa mkpu na-emegbu anyị na-emegbu anyị na-emegbu anyị ịmakwana even na birthday m mere na April 50th birthday ị na-anụ ya nwere ebe fere ego I control everything. onye bi otinye adịmebe ka nna tego na at this age now mana ahụ enwe ndachi appreciate nwere onye m fụ o fesasịrị ya mana ejiwa m je zaa ajụjụ maka ya mm-hmm. anyị suppressịrị ya mana ya na-agwakwa ndị kwesịrị ịma na ebe etu a nra tata na nka na-aza ajụjụ ọ bụla Alhaji Oh. so what am I trying to say now? Let's let go of this whole thing. And achọzi ndị adaba n'ọnụ na egburu egbu. Ị na-anụ ya?
Ọnụ juru eju, ọ bụrụ ọgụ kọm, ọ bụrụ I'm telling you na m emego experience. Nnọrọgo kịta ya efu na iwetara ego agbafere m ọsọ na pocket m adị m ejikwuzi cash. o nwe ebe nlekọta efu na-eme akwa ma takwa ịga na ntara mma ezigbo ozi mm-hmm. because elearnugo m the hard way and ọ ife mụ alearnulu ka m ji ayọ ndị ọzọ fa ejene ebe m jelu in terms of persecution ị na-anụ ya okay ịghọtago maka na the best na-asị na experience bụ the best teacher abụrọ iwu na ọ ya-eme gị mfe ya mụrụ akọ the best teacher experience bụ nke melụ ndị ọzọ gị eji ya wee mụrụ akọ wee mụrụ akọ obodo adịrọ mma onye nwere ntị ọ nụlụ afọ gara ya n'anya mbụ ndị ọba anyị na fa mana we all have to coexist how do we coexist ewerata mkpọtụ sị wetuo the volume hmm.
ị nụrụ ya sị gbatuo volume agbatuo volume
another thing bụkwa n'ime o nwekwu ife unu ya-emenwu akpọchie ụzọ a na-emefechi ime a sị wepụ nke a
kedu ihe a na-akpọ nke a? ọkwa kamera kamera dị ife social media Social media. nwere ife ị na-eprove out there kedu onye ka ị na-eprove ole ka i ji nke ị ma nke onye ọzọ ji so ụmụnne enwewe aṅụrị kwa na-abịa occasion n'ebe ị na-eti mkpu sị esezina foto sị esezi ebe a na-agba ego nye mmadụ ife quietly yes onye sị o nwekwara ife i nyere nwa mmadụ enyebere mmadụ n'ụwa a hmm. nwebere ụdị ego e nyere mmadụ as a matter of fact nke e nye na nzuzo na-aka nke e nyere afụrụ anya so the final edebe bụ na ọ dị mma ya o nweghị onye na-achọ ka ọ belittle mmadụ ma ọ ka ọ suppress ya ka a ghara ịma n'ibute n'ike
mana ọka ike wee last ya laa maka na onye ọ dụrụ mma ọ dụgoro ana Igbo mma ife kịta eto kịta ebe niine na-eku zuzuzu ị na-ana efe n'ana Igbo ya azụ azụ ọ ya azụ azụ n'izu nke efe ya bụ nnọọ the best Christmas maka na ndị na-achị anyị alụgo nnukwu ọlụ ndị omekome abịanyọtago fa mhm. a na-ejezi na-apụta mhm. so na anatanụ ka na chi anwụkwa akpata mba na akụ ka ebulata n'ana Igbo mhm. ọlụla anyị dị mma onye jelu afịa nwe ndị nọdụrụ n'ụlọ eweta ibu afịa nọ ndị nọdụrụ n'ụlọ erie ọ ife anyị na-egwere ife niile efu ọ bụrụ nke o si daa ụdịdị mmadụ anyị niile ka anyị si fụ ana Igbo n'anya ya esi anyị wee na-operate na-apụta everyday mana anyị eje kpata wee bata ọ baala onye onye iru baala onye azụ baalụ nwa Okeke baalụ nwa nwa Mgbafọ ife anyị na-ekwu si wota bụ nweghị na-achọ ka ọ bụrụ na ya kachasị nweghị onye na-achọ ka ọ bụrụ na ịsha nụrọ mana onye a na-achụ achụ na-ezobanata onwe ya hmm. o nene anya ewetunata volume asịghị gị enwena aṅụlị mana nwekwu ife ị ya-emenwukwa n'ebe afụ mechie ọnụ pụkwa n'ezi wee gbachie ụzọ mhm. a na-asị no face no case no case ị nụrụ nke a amụta m ọzọ no face no case ọ iru a fụ ka a na-atụ nga hmm. ọ bụ nnọọ ikuku ka ị bụ o nwe ndị na-eme nnukwu ife nọ na social media

na nsọ bụ nsọ alụ bụ alụ sị na-epromote ezi omume ife the upcoming nwere mụta n'aka anyị dị too much ọ bụrọ sọsọ ihe ego ana Igbo nwee long beautiful history needị projection ọ bụrọ sọ ihe ego mhm. ị ghọtago e nwere omenala mmanwụ ubi ede ugbo ede eko nwere lot of things anyị na-eme kwesịrị ka anyị export out there ka ụwa na-afụ anyị sị gosibe ndị anwa sị gosibe ana Igbo sị gosibe the beautiful terrains of ana Igbo cultures anyị hmm. Ufejiọkụ hmm. ị wọtago ife a na-eme afịa ọlụ ife a na-eme eme erere nnukwu nne sị gosibe ndị anwa otu voro m n'iyi ego ogwere mfe nsogị taa onye takata nọ na ma na-akpịka maka ya force m ka m nyelụ onye na-eme ife ma ihe mụ na ya jikọ ma ndị na-atụ egwu chụchaza m afọ ezie mmadụ weta account nọmba maka ahụmụ mma kọrọ na nso bụrụ ka o si awụ mma na anya onwe mara ife hmm. na ọtịa m na-ekwu ọ ka o si wee dụ m na nke m na-agwa gị bụ undiluted truth talking from first hand experience hmm. ana m asị na mụ na na nọ nọ na enwebe ebe anyị nọ mala ebe debela anyị mala ebe a na-afụ anyị mala ife anyị ife na-agabiga onye nụrụ ọ baara ya onye nwee ntị ọ gwụkwara n'ọnụ igbo ndị ọma na-ege ntị ntị unu akara ọnụ ntị m maka na ozi ọma anyị na-agbasarụ ndị igbo ndị igbo onye nwere ntị ya mee gịnị ya nụrụ um, akịdị ama oke ana abụrọ maka mgbe akịdị ba n'ana nwa dibịa kami of spiritual beacon na unu anụghị ihe nna anyị ukwu kwuru and ọ kọwara ya on a short note na ha nwa so na ndị bidoro ihe ụbọchị ụtụtụ a na-ebugharị ego na-eme social media mana a na-enye fa advice oge a na fa aghọtaghị ya until o mee gị mbụ mee gị ịbụọ na birthday o mekwuru eme ụwa niile bịara na o jere za ajụjụ ya mana o nwere E-Money bikokene nụ ụmụnne m o nwere onye a na-etiri ọda o nwere onye a na-abara mba o nwere onye a kpala ego mana ihe a na-ekwukwanụ bụ na ndị ọ bụ anyị na ha na ha fụrụ anyị n'anya etu anyị si wee chee na ọkwa n'ike keta orie na some of us na-arụ contract bụ e nye si n'aka o fee n'aka i jezie pịchabazie ife pịchapụtazie uru i wee nye family gị nye nna anyị ukwu anyị na-asị na chukwu ga-agọzi gị maka na eziokwu a ị gwara ndị igbo taa anyị bicha ụwa wee pụọ na nka because anyị ga-eze nka ndụmọdụ a i nyere today anyị pụgoro n'ụwa ndụmọdụ a ga-adị maka na ndị oyibo emego nke va kpọrọ technology na ife merụ mgbe nwa na ọ ga-adịgide maka na i kwuo na gbara isi onwe gị gbara isi gị na ezinụlọ gị maka a ma na monkey goes by gang according to ndị oyibo na onye ọbụla ị fụrụ with okwu mere eze ya na-eme ka okwu mere eze and a marugo na eziokwu i kwuru taa na ndị ọyị gị niile ya esikwa etu i si eme na-eme o nwere onye a sị nye nye na onye na-eme occasion ego o nwere onye a sị na e tube ego nye etu na mana ihe a na-ekwu e tubesi wepụ camera ya apụtazina na social media ị ghọtago hmm? ọ dịka ihe ụmụnne merụ bikonụ ụmụnne m ekpere anyị na-ekpe bụ biko ị kpọkwa anyị ka i nyekwa ndị Igbo ndụmọdụ anyị ga-aza gị anyị enwerọ onye anyị sị ya nye anyị ego ka e were bịa n'ohi anyị ji obi ọcha anyị were eme gịnị were eme onye ọbụla chọrọ ịgwa ndị ụtọ ndụ media house okwu gbasalụ nkonko na nganga ndị igbo na-eme nke ikpeazụ a maọbụ ndụmọdụ etu anị igbo ga-esi dị mma in general kpọọ anyị anyị ga-abịa ịbatara Ozuọra onye nwe anyị gọzie gị ojije ama egbu gị gị na ụmụnne gị the three wise men of Akaeze dynasty ọnịna ama egbu unu maka na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwere nwenwe ọsọ na nna unu bụ Akaeze bụ gentleman ọ nya mere ya na eze okpoko late blessed memory ji wee rụọ rụọ ọfụma True Knight of St. Christopher bụrụ Akaeze the second ọ dịgoro nụ anyị na mma ndị Igbo biko nụ ka anyị mechinatanụ ọnụ kwuru njọ ka e wee nwee ike wee mee gịnị kwuo mma maka na unu nekwa anya ndị chinko na-anarụzikwa anyị ụra n'ala hụ obere oge unu afụkwa ma trader nkọmasị nwa ayazụghị onwe ayazọba ka anyị chịkọnatanụ ruo ka emesịanụ daalụnụ daalụnụ